Ndikulandireni amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, kwina kulikonse kumene mukumvetsera uthenga uwu pa dziko lapansi. Tiyamike chifukwa cha Mulungu wa Kumwamba pakutipatsa nthawi ya mtengo wapatali ya kumvetsera uthenga wake, umene tikuzindikira kunena kuti zidzafika nthawi zowawitsa zimene mawu ngati awa sadzapezekanso kuti tikawamvetsere. angakhale alaliki amene anapatsidwa ntchito ya kulalika sadzapezeka kuti akalalikire uthenga. Inu ndi ine tidzasakasaka pena pali ponse kuti tikapeze choonadi koma tidzachikanika kuchipeza. Mabaibulo amene ife tikugwiritsa ntchito tsiku la lero adzapezeka nthawi imeneyo kuti achotsedwa pakati pathu. Kotero ndi nthawi ya mtengo wapatali imene ife tili nayo mu nthawi ino. Angakhale tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana, komano Mulungu wakumwamba watipatsanso mwayi wonena kuti tikamvetsere zimene iye, Mulungu wakumwambayo, akufuna kuti ifeyo tikachite potengera zimene iye, Mulungu wakumwamba, anazilemba mu Buku Lopatulika. Uthenga wathu wa tsiku la lero mutu wake ndautchula kunena kuti, Kodi Mwasambadi? Kodi Mwasambadi? Malingana ndi nyengo yovuta imene tikukumana nayo pano, imene anthu padziko lonse lapansi akumana ndi nthenda yoopsa imene ikutchulidwa kunena kuti Covid, kapena kuti Korona, imene ndithu aliyense padziko lapansi ali nayo mantha chifukwa ndi nthenda imene ingathe kukupeza uli pakhomo, nthenda imene ikufalitsidwa kupyolera mu mpweya umene timatha kuupuma angakhale tisakuzindikira kunena kuti kodi chimene tikupumacho ndi chani. Inu ndi ine timazindikira kunena kuti mpweya sitingathe kuona ayi, kotero nkotheka mpweya umene kulowa m'mphuno mwathu komanso mkamwa mwathu ndi kutipasira matenda kuchokera mphepo zina zimene yachokera ndithu nthenda imeneyi kotero aliyense ali nawo mantha ochuluka kwambiri. Kotero, taona dziko lapansi likupereka uphungu maka pa zinthu za thanzi, za umoyo, pamene akuuza wina aliyense kunena kuti pokhala nthendayi ndi nthenda yopumidwa, nthenda ya mu mpweya kapena kuti respiratory disease. Tapeza kunena kuti tauzidwa kunena kuti tikasamalire mphuno zathu, tikasamalire mkamwa mwathu, tikasamalire manja athu, maka pamene tagwira china chilichonse tikaonetsetse kunena kuti tasamba mmanja ndipo tasambira sopo ndi zinthu zotiyenereza zimene zingathe kupha majeremusi. Komanso tikuuzidwa kunena kuti sitikuyenera kutenga manja athu pamene tinagwira zinthu zonyasa ndi kukagwira m'mphuno kapena m'kamwa chifukwa ndi zotheka mokulira kwambiri kunena kuti ndithu tikalandire nthenda imeneyi ngati sitinasamalitse. Kotero dziko lonse lapansi lalandira uphungu uwu ndipo layesesa kusatira izi. Tapeza angakhale anthu amene akugwira ntchito ma service station, ma fuel attendant, akuti akangogwira ntchito maka pa galimoto imodzi kutenga kadi nkupanga process transaction akuthamanga kukasamba mmanja akusambira sopo komanso zinthu zina zimene zingathe kupha ma jeremusi komanso akugwiritsa ntchito zija zotchedwa sanitizer ncholinga chonena kuti ma jeremusi amene alowa mmanja mwawo asafikire angakhale mthupi mwawo izi ndithu zikuchitika taonapo ndithu anthu akusatira ndithu zoyenereza kwambiri. maka poyesesa kunena kuti angakhale iwowo ndithu atachokera ku toilet ngakhale ndithu panali ndithu kuyiwala mu nthawi ina yake koma pano sakuyiwalanso ayi akuyesesa kunena kuti akamachokera ku toilet akuyeneka kusamba m'manja ndipo akangotuluka m'nyumba pokalowa m'nyumba akuyenekanso kusamba m'manja akanyamuka angakhale kupita ku shopu Akapita mu shopumo, akufayilidwa ndithu zoyenereza zimene zingathe kupha majeremusi. Akachoka pamenepo kukafika m'makomo, akuyesesa anthu ndithu kuti asapasire banja lawo komanso asazipasire iwo eni nthenda imeneyi. Ndi zinthu zambiri zimene zikuchitika zimene zikutionetsera kunena kuti ndithu anthu akumveseradi uphungu umene ndithu maboma kapena maiko awo akuwapasira ncholinga chonena kuti asalandire, asatenge nthenda iyi, kudzipha iwo eni komanso kupasira anthu ena okondedwa awo. Koma funso limene ndili nalo ndi lonena kuti titatha kumvesera boma, titatha kumvesera anthu amene ndithu ali ofunikira kutipasa uphungu ngati uwu wa thanzi, Kodi inu ndi ineyo, kusamba kumene tikusatiraku, zonse zimene tikuchitazi, zinthu zoyenereza zimene zingathe kutithandizira ku miyoyo yathuzi, tikuona kunena kuti titatha kusatira zimenezizi, moyo wathu umene tikukhala siku ndi siku tikanasatira nkuchita moyenerera monga mmene anthuwa akutiuzira ife nkukazisatira, kodi tikuganiza kunena kuti kumwamba sitikanatha kukalowa? N'zachiziwikire mantha amene tili nawo, amene ndithu aliyense akufunisisa kunena kuti sakufuna kuti kanthendaka kamufikire, titakhala kunena kuti ma precautionary measures amene tikuwatenga n'cholinga chonena kuti tisalandire kanthenda kamenekaka, titakhala kunena kuti ndithu tiku. kugwiritsa ntchito mauphungu onse amene akuperekedwawa monga mmene ifeyo ndithu tingathere, maka pa kusakasaka choonadi ndi kufunitsitsa kunena kuti tikapulumutsidwe. Ndikukhulupirira kunena kuti inu ndi ine tingathe kukapulumuka mantha amene tikuopa nthenda iyi, titaopanso tsiku la chiweruzo limene Yesu Khristu akamadzabwera. Ndikukhulupirira kunena kuti aliyense sangakhalenso nkumachita zinthu za dziko lapansi. komanso kutchuka kwa nthenda iyi kumene aliyense sakubisa uthenga koma akumpasa nzake kumuuza kuna kuti m'bale wanga dziko lapansi lili pa vuto aliyense akulira nalo kotero m'bale wanga satira ichi satira ichi satira ichi ncholinga chonena kuti ukatetezeke titakhala kunena kuti tikunyamula uthenga wa Yesu Khristu n'kuupereka kwa abale, kwa anansi, kwa wina aliyense, kunena kuti, Tatsala ndi kanthawi kochepa. Nthenda izi zikubwerazi ndi chimodzi cha zionetsero zonena kuti Yesu Khristu wayandikira. Ndikhulupirira kunena kuti dziko lapansi likanalandira choonadi cha Yesu Khristu monga uthenga ukunenera pa Matthew chapter 24 verse yake ya 14. Uthenga uwu. uwu wa choonadi udzalalikidwa pa dziko lonse, cholinga ukakhale umboni ku dziko lonse kuti Yesu Khristu pakudza asapezeke munthu m'modzi wakuwiringula. Ndikukhulupirira inu ndine titakhala kuti tikupereka uthenga wa Yesu Khristu monga m'mene tiperekera uthenga wa nthenda yoopsa imene yafika pa dziko lapansi imene ikusausa wina aliyense, nzachiziwikire dziko lapansi lingadzasowe chowiringula inu ndine titalalikira uthenga mwapadera. ntchito iyi imene a zathanzi akutipasira uthenga maka pomatiuza za mmene tingasamalilire pakufunitsitsa kunena kuti tisatenge ka germu kamene kakufalitsa nthenda iyi ya corona njira zonse zimene tikuzisatirazi ndatha kusakasaka mbuku lopatulika kunena kuti kodi ndi chitinso chimene chikusalira ku moyo wathu M'bale wanga, iwe ndi ine lero tasatira zimene maiko athu, maboma athu atiuza, kunena kuti ngati tikufunisisa kunena kuti tisalandire nthenda iyi, tinayeneka kukasatira njira za umoyo, maka pokasamba m'manja, maka pokadzisamalira, maka posabwereza chovala chathu, maka pokaonesesa kunena kuti malo amene tikukhala ndi malo a thanzi, maka pokaonesesanso kunena kuti ngati tikukhosomola, tisakhosomolerane ndi. anzathu komanso tikaona wina amene ali ndi nthenda, zionetsero za nthenda imeneyi tisayandikane naye. Tionesetse kuti tikaziteteze. Kodi m'bale wanga m'buku lopatulika akunena kuti chani? Tikayang'ana pa Yeremiya chapter 20 pa Yeremiya chapter 2 verse yake 22 akutiuzapo mau pamenepo. Yeremiya chapter 2 verse yake 22 akulankhulapo mau Mulungu wakumwamba pamenepo. Tikayang'ana, Mulungu wa Kumwamba akuyankhula ndi Yeremiya pamenepo, nanena kuna kuti akufuna kulankhula ndi mtundu wa Isaraeli, mtundu wa Isaraeli umene unagundika ndi kutanganidwa ndi mafano, unagundika kuchita chosalungama pamaso pake. Kotero Mulungu wa Kumwamba anachoka, anachita break silence Yake, nakuyenda kukalankhula ndi mtundu Wake, maka kudzera mwa mneneri Yeremiya. Nde pa Yeremiya chapter 2 verse yake 22 tikumvapo pamenepo pamene Mulungu wakumwamba akulankhula. Pa verse 22 akulankhula, Pakuti ngakhale usamba ndi soda ndi kudzitengera sopo wambiri, mphulupulu zako zidziwika pamaso panga, ati Yehova Mulungu. tapeza kunena kuti inalipo nthawi imene ana a Isiraeli anagundika maka pochitana contaminate ndi anthu ena amene amapembeza mafano, mafano amene amatchedwa kuti Baala. Ndiye anthu ambiri amagundika kumakapembeza milungu imeneyi kumusiya Mulungu wa Kumwamba. Kotero kunali anthu ena amene iwowo ndithu amadzitenga kunena kuti ifeyo sitipembeza Baala ayi, ifeyo tikuchita cholungama pamaso pa Mulungu. koma choopsa chimene chikuonekera n'chonena kuti sakupembeza mafano. Sakupita kukam'pembeza mulungu wa Baala, komano ali nazo zina zimene zili zobisika zimene iwowo ndithu sakuzisintha pamaso pa Mulungu. Ndiye Mulungu wakumwamba akulankhula kupyolera mwa Yeremiya, nanena kuti, Lankhula ndi ana a Isiraeli, pakuti anachita cholungama m'mbuyo monsemu, anayesesa kukhala mu choonadi, komano taona, tsopano Uwauza iwowo kunena kuti, Angakhale asamba ndi soda, nazitengera sopo, komano uwauze kunena kuti, Choipa chawo chili pamaso panga ndipo sichikubisika ayi. M'bale wanga, ndimafuna ndilankhule ndi munthu wina lero. Ndikufuna ndilankhule ndi dziko lapansi lero. Pamene tayesesa kugwira ntchito yoyenerera, maka pa kusamalira thupi lathu kunja kuno ndi kukaonesesa kuna kuti moyo wathu ukakhale wabwino, Funso ndi lonena kuti, kodi kusamba kumene tasamba m'manjaku, kusamba kumene tasamba thupi lathuku, kuchapa kumene tachapa zovala zathuku, kusita kumene tasita n'kunena kuti kachilombo aka kakafe ndi ululu wa ayironi, kodi m'bale wanga, zonsezi zalowanso moyo mwathu? Chifukwa, Mulungu wa Kumwamba akulankhula, angakhale usamba ndi soda, angakhale kuzitengera soda, kapena kusamba ndi sopo, koma zindikira, choipa chako, mphulupulu yako, ili pamaso Panga chikhalire. Nde inu n'ine ndimafuna ndilankhule nanu, kunena kuti zingatheke tayesesa lero kukakhala kuna kuti tikakhale athanzi, tikakhale amoyo, nthendayi ipita, ndipo zonse zitha. Koma nkhani yayikulu ndi yonena kuti pamene tikukhala, phunziro lalikulu limene tikulipeza, ndi lonena kuti nthendazi zimabwera ndipo zimapita, mavuto amabwera, amapita, imfa imabwera, koma imfa ikabwera, inu ndi ine tikamwalira, palibenso chinthu china chimene tingachichite. Chimene chimatsatira ndi chiweruzo pamaso pa ife ndi Mulungu Wakumwamba. Kotero, ndimafuna ndidandaulire kunena kuti zingatheke tayesesa kuchita zoyesesa zonena kuti ndithu miyoyo yathu ikaoneke bwino, zinthu zikaoneke bwino kunja kuno ndipo anthu akatione kukakhala athanzi, oyendabe. Ooneka kunena kuti ndithu, ndithu tikuyenda ndithu zonse nzabwino bwino koma funso ndilonena kuti kodi miyoyo yathuyi taipasa treatment yofanana ndi mmene thupi lathu talipangira? Chifukwa treatment iyi imene tikupereka mmanja mwathu, treatment imene tikupereka pa thupi lathu, kudya zinthu zoyenereza, nkuyesesa kunena kuti tikatenge ma garlic, tikatenge ndithu ma ginger, tikaonesese kunena kuti thupi lathuli ndithu likakhale la thanzi, tatenganso zinthu zimenezo nkukaziika mmoyo mwathu. Chofunikira chimene Mulungu wa Kumwamba akuchilankhula apa ndi chinthu china, chonena kuti, angakhale iwe ndi ine titakhala owoneka bwino pamaso pa anthu, anthu nkumatinena kuti tikuwoneka bwino, tasamba bwino, tavala bwino, zonse ziri bwino, koma ngati sitinalape machimo athu, machimo athu sangachoke kupyolera mu kusamba kapena kuzisamalira kumene tikuchita. Kusamba ndi kuzisamalira kumene tingachite kumene kungachotse choipa chathu ndiko kugwada pansi ndi kulapa pamaso pa Mulungu wa Kumwamba. Tinaeneka nyengo izi zovuta pamene tikumva nkhani zovuta kwambiri, pamene ku Italy kukufa anthu ochuluka kwambiri, pamene ku America kukufa anthu ochuluka kwambiri, pamene ku United Kingdom anthu otchuka amene ndithu sitimayembekezera kunena kuti angatenge ka nthendaka koma akudwala nthendayi, iwe ndi ine kodi thanzi lathu kapena kuyesesa kwathu kuli pati kumene tikuganiza kuti sitingatenge nthendayi? Pakuti anthu amene akugwidwa ndi nthendayi ndi anthu amene ali madotolo amphamvu, ndi anthu amene ndithu ali hygienically well, anthu amene ndithu sitingawaganizire kunena kuti angakhale ndi majeremusi. M'bale wanga, usapusisike. Nthendayi sikutengera ukhondo wa munthu. Nthendayi sikutengera kunena kuti iwe umakhala pa malo a mtundu wanji. Koma nthendayi ikufuna kutiphunzitsa kunena kuti inu ndi ineyo tinayeneka kuchoka ku njira zathu zonyasa nkukabweranso pamaso pa Mulungu. kukasiya zonyasa zathu zonse, kukapereka treatment yoyenerera ku miyoyo yathu, kuti Mulungu wa Kumwamba akationenso, kunena kuti ndithu talapa, tagonja, tabwera pamaso Pake. Nzomvetsa chisoni pamene ndithu tikulimbana ndi zinthu za kunja, koma mkati mwathu tamuyiwala. Nzomvetsa chisoni pamene tikumva nkhani za anthu kumwalira, pamene anthu ndithu akupululuka, koma inu ndine osabwera kukalowanso m'manja Mwake. ndiye tikayang'ana pa miyambo chapter 20 verse 9 tikuona solomo pamenepo akulankhula mwa nzeru zake zopasidwa ndi mulungu wakumwamba akulankhula pamenepo m'mawu ena nanena kunena kuti anthu ena pa dziko lapansi timatha ndithu kumaziona ngati tikuchita bwino nkutheka mu nthawi yovuta imene ndithu anthu ena akumwalira ena akutenga nthenda ena tikumazitenga kunena kuti ine ndine oyera pamaso pa mulungu ineyo zonse zili bwino bwino. Baibulo likutitsimikizira. Miyambo chapter 20 verse yake 9 akulankhula kunena kuti ndani anganene kunena kuti ndasambisa mtima wanga ndipo ndayera ndine opanda banga? Zingatheke kunena kuti pamene ena akutembenuka nalapa chifukwa chonena kuti awona choopsa pa dziko lapansi, ena ndi pamene akutayika pamaso pa Mulungu chifukwa chonena kuti adziyenereza wokha kukhala oyera pamaso pa Mulungu nazitenga kunena kuti Mulungu wa kumwamba iwowo ndithu sangathe ndithu kuwapanga punish koma nkhani yaikulu ndiyonena kuti inu ndi ine ndi amene tinayeneka kubwera pamaso pa Mulungu kukalankhula mogonja ndi mozichepesa kunena kuti palibe munthu amene angazitenge kukakhala oyera pamaso pa Mulungu kotero solomo akulankhula kunena kuti mau a Mulungu wakumwamba Mulungu wakumwamba akulankhula pakati panupa ndani anganene kuti ndayera ndazisambisa mtima wanga ndipo ndayera ndipo ndine wambu Nkhani yaikulu ndionena kuti aliyense akazindikira chofooka chake, aliyense akafika ku kulapa, nafika pamaso pa Mulungu wathu adzamulandira monga mmene iye aliri. Sichina chilichonse chimene chingachitike, kapena pemphero lalitali, kapena kupereka chakhumi, kapena kusanthula malemba mochuluka, kapena kuchita mwa mtundu wina o, uliwonse. Izi zikungothandizira pa moyo wathu, komano nkhani yaikulu ndionena kuti tita, tachita zonsezo, Tikuyeneka tikabwere pamaso pa Mulungu ndi kukagonja, Wochimwayo ndi ine, Mulungu wa Kumwamba, ngati moyo wanga wafika pokutha tsopano, ndimafunisisa mundilandire ndipo ndikukandichosera cholakwika china chirichonse, ndi kuti ndikayambenso kuyenda nanu limodzi, Inu Mulungu wa Kumwamba. Koposa zonse, m'bale wanga, ndidzalankhula mawu a Davide amene akuwalankhula pa Masalimo chapter 51. Masalimo chapter 51 tikuona mulungu wakumwamba akulankhula pamenepo kupyolera mwa davide pamene akulankhula kunena kuti chifukwa ndazindikira machimo anga ndipo choipa changa chili pamaso panga chikhalire mawu awo akuchokera mu vesi 1 pamene davide akuona kunena kuti wachimwa pamaso pa mulungu Ndipo Mulungu wa Kumwamba wamupanga forsake, sakufunanso zabwino kuchokera kwa iye, chifukwa waona kunena kuti ndi mfumu yopanda phindu, mfumu imene sikutha kuzindikira ubwino wa Mulungu wa Kumwamba, kotero Mulungu wa Kumwamba pakumzuzula pa choipa chimene anachichita, pamene Nathaniele anafika kwa iye nakamuuza, Mfumu mwachimwa, mfumu mwachimwa, zonse zimene mwachita Mulungu wa Kumwamba sizinamukomere, kotero Davide akufika pogonja, inu ndi inenso tinayeneka kugonja. Pamene tikuona zinthu zovuta pa dziko lapansi, tinayeneka kubweleranso pamaso pa Mulungu nkukanena kuti, Mulungu wakumwamba, mundikhululukire. Kotero tikuona Davide akulankhula pa vesi 1 ya chapter cha 51 ya Masalimo, akulankhula kunena kuti, Mundichitire chifundo, Mulungu, monga mwa kukoma mtima kwanu, monga mwa unyinji wa nsoni zokoma zanu. mufafanize machimo anga. Koposa kotani pamene inu ndi ine pa dziko lapansi lonse tingathe kufufuza kwa Mulungu wa Kumwamba, kunena kuti, Mulungu wa Kumwamba, mundichitire chisoni, mundichitire chifundo, mufafanize mphulupulu zanga, mulole, Mulungu wa Kumwamba, kuti ndikachitenso chifuniro Chanu. Palibe chinthu china chopambana pa dziko lapansi koposa kufafaniziridwa machimo athu. Nde akupitiriza pa vesi 2 pamene akunena kuti, Mubwereze kundisuka mphulupulu yanga, ndipo mundiyeretse kundichotsera choipa changa, chifukwa ndazindikira machimo anga, ndipo choipa changa chili mapa, pamaso panga chikhalire. M'bale wanga, n'zovuta kunena kuti anthu padziko lapansi timatha kudzikhululukira tokha, kungokhala kunena kuti, Aa, ine ndi Mulungu wa Kumwamba tikuzindikirana. Ndikukhulupirira kunena kuti mmene ndachimwira muja, panopa Mulungu wa Kumwamba wandikhululukira. Ayi, basi zathera momwemo. Komano m'bale wanga, angakhale utakhala n'kunyozera n'kumaganiza kuna kuti machimo amene tawachita abisika pansi pa mabedi athu, pansi pa mphasa zathu, koma Davide anazindikira kuti choipa changa chili pamaso panga chikhalire. Iwe ndi ine, choipa chathu chili pamaso pathu chikhalire. Chofunika, titasamba m'manja, titachita china chili chonse, Yeremiya akulankhula kuna kuti, angakhale utasamba. utasamba nodzitengera soda, angakhale sopo wamphamvu mwa mtundu wanji, onunkhira mwa mtundu wanji, choipa chimene inu ndi ine tachichita sichidzachoka pamaso pa ifeyo. Koposa zonse, nkongofunika kukalapa. Kongofunika kukalapa. Tikalapa, Mulungu wa Kumwamba adzatikhululukira. Mulungu Wakumwamba akhale nafe, atitsogolere, nalola kunena kuti kupyolera mu nyengo zovuta zimene timakumana nazo siku ndi siku, inu ndi ineyo tikabwerenso pamaso pake ndi kukalapa, kukadzikhuthula, ndi kukalola kunena kuti pamene m'manja mwathu mukuyera, thupi lathu likuyera kupyolera mu kusambira sopo, kusambira zinthu zofunikira kwambiri, ndi kudzipopera ma perfume, mitima yathunso nayonso ikapoperedwe ma perfume ndi masopo onunkhira kwambiri kuti pamaso pa Mulungu tikanunkhire ndi kukaoneka kuti ndifedi ana ake amene tabwera titatayirira mu nyengo zonse. Mulungu wa Kumwamba alemekezeke. Amen.